ndị Igbo ndị m ji eje mba ụmụ Igbo anyị biko iwe na-ewe m iwe na-ewesi m ike maka ihe m na-anụ kịta amazi nke a ga-ekwe ma eziokwu ma asị mana okwu a na-anọ n'ime afọ aghara ikwupụta ya so ife m chọrọ ikwu taa bụ na nwanne anyị nwoke a a na-akpọ uh, Benedict Johnson Obiakọ m ga-etinye ife m fụ na TikTok na social media ebe o kwuru okwu na-asupport na-akwanyere ndị APC ọ sị na ọ Tinubu mụnwa enweghị m problem maka ife ọ na-akwanye ya ebe ọ kwụ politics bụ ebe ọ bụla ị chọrọ ị kwụrụ ị chọrọ left ị kwụrụ ị chọrọ right ị chọrọ front mana ife m nụ bụ na ndị a na-anasị ego n'ụzọ onye bịa ọ nara ego wee wee chọọ ofu onye kwụnyere so Benedict ife gị na ha eme na o zirọ ezi ọ bụrụ na eziokwu maka anọ ọnụ m ma m ị nara ego ma ị nara mana o doro m anya doo onye ọbụla na-anụ olu m anya na ife dị mma kwụ ọtọ ife ọbụla emere ọfụma ejighị Igbo agwa ya onye ọcha ọ ya mere o ji wee kpasuo m wee nya kpanie m ka mụnwa m ekwu nke m otu i sikwa wee kwu nke ka m ga-esikwa kwu nke m ọ bụrụ na ị nara ego wee jee mee ife gị na ha eme biko chegharịa elezina onwe gị ọ bụrụ na ị nara ego ị nọkpuo ọ bụrụzi maka na anyị na-eso gị i ji bụrụ celebrity bịazie na-adọrọ ndị ụmụ Igbo ọ bụ na mụnwa anọghị ya abịa m ime tribalism abịakwa m ime religion abịakwa m ime party hie mana ị ma na ihe ị na-ekwu akwụrọ ọtọ nke kasị jọ njọ ọ bụrụ na ị nara ego ọ bụrụ na ị nara ego chegharịa biko kwanụ ụmụ Igbo ndị ọma m ji eje mba ụmụ Igbo ụmụ Chineke bikonu unu gbasaanụ ozi unu ekwena ndị a anyị enyegasịrị ego merie unu maka ọkwa anyị ncha ga ọkwa na anyị nwa ga-ata afụfụ karịa anyị nwa ga-aka atakarịsị afụfụ a ọ ya amagbuo onwe ya ma ọ bụ na onye Igbo ọbụna akwụnye ọtọ akwụnyere m Pita anọrọ m n'ụnọ nke nna ya abịa sị ka m tụọ vootu abịa mana m ga na-ekwu so ife m nwere ike ime dịka mmadụ na onye mara ya onye kwetara na ife a na-eme ziri ezi otu a kịta si na ife onyonyo na-agba ndị mmadụ ume na-eme ka ndị mmadụ mara dat na nekwanụ ife kwụ ọtọ kwụ ọtọ ife bendịrị ebendi ihe gbara ngọ gbara ngọ Peter Obi kwụkwa ọtọ n'anya nke mụ bụ mmadụ ị na-akwụnyere onye ọzọ nsogbu adịrọ mana hapụ ndị nọọrọ onwe ha abịana abịana na-eme enye gị ego ejirizie gị ha kwara ngwa ọlụ imebi ife ife ndị ọzọ ndị ma ife kwụ ọtọ na-eme so afa gị bụ Benedict Obiakọ Benedict Johnson Obiakọ biko chegharịa chegharịa mee elena elena future ụmụ gị elena your future and elena nke ụmụ gị elena nke ụmụnne gị elena nke ndị Igbo ndị ọzọ biko geenụ ntị ka ị nụ ife ha kwuru here ife onye a kwuru here afa m bụ Benedict Johnson Obiakọ nwa afọ Igbo na-eme ihe onyonyo bikonu ndị Igbo nwe nnọ achọrọ m ka onye ọbụla gee ntị na ihe a m chọrọ ịkọwara unu achọghị m ka ndị Igbo mekwa ụdị mistake anyị mere na 2015 2015 Igbo niile gbapụtara wee kwụrụ sọsọ ofu ebe tụba vootu tụchaa Igbo niile wee daa wee taa afụfụ for 8 years bikonu ana m ayọ ndị Igbo ka onye ọbụla wepụta obi ka a tụnyere ndị ebe a e tinyelụ ndị ebe a nya ana m ayọ unu ka unu niile achọghị m i- i- iplaysị ihe niile o kwuru maka ihe niile o kwuru bụ inye ndị ebe a enye ndị ebe a unu bịa tụnyere ndị APC ọ gwụ n'ife ọ na-akọ mana o nwere ife m chọ iwepụta here um, o mekiri obere point you know mmadụ aya ya chịrị ihe niile o kwuru tinye na dustbin point o mekiri here ka m chọrọ ka m break it down ọ sị na mgbe gara aga na onweghị ndị ndị Igbo niile eh, dị ka a sị na ndị Igbo niile dị against APC and kịta ha chịzị ha gbakụtazie ndị Igbo azụ na ọ dịzie ka ndị Igbo na-ata afụ because of na onweghị ndị kwụnyere APC so na Igbo niile dị ka a sị na ha bịa sobe Peter Obi na Atiku now ọ na-ejizi ya o jizi ya emere nta akụkọ ka ọ ife mere anyị n'oge gara aga ghara imekwa ọzọ bikonu ọ ka mma ị ya-acha ị ya-acha ọcha ị chawaga ọcha ị ya-eji oji jiwaga oji ị kwụ ebe ị kwụ ebe ị bụ anụ ụsụ abụrọ m anụ ụsụ bikonu ife dị mma dị mma ife kwụ ọtọ kwụ ọtọ mụnwa mana nke bụ mụnwa believe na e rigiri election nke last year nke last time ife niile na ndị a chịgasị achị mere ọ rigging ka e me mụnwa sef last time a m kwụnyere Buhari mana na-afụgo n'elu bikonu ọ bụrọ maka tribe nke o ji abụ maka party ife m ji ekwu maka ya na ife kwụ ọtọ kwụ ọtọ onye ọbụla gere Peter Obi gee ndị ọzọ ọ bụrụ ihe egere ege i nwekwa ha na akọ na uche e ji wee mụọ anyị ị ga-ama na Peter Obi bụ onye kwesịrị ka a rụnyere aka mụnwa sef a sị sị wepụ Peter Obi e, etinyere m Sowore mana otu o si dị kịta ọzini ka o si dị bikonu ka anyị binie ka anyị mara otu o si wee kwesị ịdị udo dị ka ọ dị mbọsị ọzọ